Good evening, madzulo abwino panotu nde tikufuna tiyambe ndi nkhani za ndale its been a while tatengapo kanthawi ndithu osakambapo za ndale zimenezi chimwendo banda wabwera magazi akunenatu kuti no panopa inu ndi ine tayamba tsopano kuzindikira kuti chakwera uja kodi anali ofunika motani ndipotu ayi akuti mu nthawi yake tiziona chabwino tiyambe mwina mwake ndikuonera ka video aka limodzi kumapeto kobe tikhala tikukamba makamaka kupanga focus ponena kuti kodi ndi zoona kuti inuyo ndi ine ndikuti tikuonano kufunikira kwa chakwera panopa koma bwana kukuthokozani chitsime chimadziwika kuya kwake chikaphwa lerolo bwana kungokamba za chakwera kungoti ah koma ambuye tikhululukireni tero kumfuna chakwera kumfuna chakwera koma chilichonse chili ndi nyengo abusawo apapawo mlaliki three akuti pali nthawi yodzala komanso nthawi yotani kodi yokolola nde ubwino wa mulungu amakwaniritsa zonse mu nthawi yake Tero Mulungu mu nthawi yake zonse ataninso kodi akwaniritsa. Ife timayamika, timalandira. Mulungu akatipatsa kuti phunzira nkhoni izi timaphunzira. Koma Mulungu akatipatsa moyo timati moyo uwu nde wakhala mphatso yayikulu. Ndipo nthawi yake itani kodi ikwana.
Chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi akutitu chitsimecho chimaoneka kuti nchakuya chikaphwa. Nthawi imeneyo tsopano madzi osapezeka zoti achokapo pa chitsimepo. Mpamene mumachiona kuti chitsime chinali chachitali chonchi? Pakhala pali madzi? Ayi sitingathe kuchiona kuti nchachitali kumangoona ngati chitsime ichi nchachifupi ichi. Kumangotanthauzira kunena kuti no munthu akuti amaonekanso nde kuti tikuti kodi iyeyo ndiofunikira motani nthawi imene nde kuti wasunthapo mwanjira iyi ndipo anathanso kukamba chimwendo bandayo kunena kuti no achakwera awatu tsopano anthu ayamba kukamba iyayi koma achakwera iyayi nthawi ya achakwera bola achakwera motere ee achakwera sanafune akuti kukamba zambiri akukambatu zonena kuti no chilichonse chili ndi nthawi yake Tikuyenera kudziwa zonena kuti no nthawi imene ndekuti tidzakhale tikukolola ikubwera. Tinafesa ndipo tidzakolola kumangotanthauzirabe kunena kuti no akuti no zimene tinasankhazi ndekuti no tionano zotsatira zake. Tinasankha kaya nzotani eti tiona kuti no zipatso zake zikhala zotani eti. Of course assumption kwa iwowo ndiyonena kuti timva kuning'ina kwambiri. chifukwa nde kuti tinasankha nde kuti no mosayenerera timafunika titasankha chakwera uja akutero sindidziwa zonena kuti no ndangati amene no akumati akakhala pasi akumati koma nde ah, achakwera aja bolanitu eh, ulamuliro wa panopawo eh, bolanso achakwera ujatu sindidziwa zoti ndangati amene akumatha kumakamba zimenezo mwina mungatiuze mu comment section koma so far ineyo sizoti ndakumana nde kuti ndi anthu ochuluka kwambiri nde ndakumana nawo mwina awiri atatu koma osati Ah, chiwerengero chochuluka kwambiri chimene chikufuna chikumakamba zono kuti bolanso achakwera aja bolanso achakwera aja ayi sinakumani nawo however tili ndi mavuto angapo tikambaponso zimenezozo koma tingonena chonchi akuti iwowotu akukaphunzira achimwendo bandawo ndi kongeresiyo ati mulungu wawapatsa chance chinanso choti akaphu- akaphunzire ndipo amavomereza zimenezo Eh, iwo amavomereza kangati kunena kuti no si aja amene ankanena kuti ife sitingachoke m'boma Eh, ife nda m'boma pa akalamulira nde kuti kwa ambuyake ameneyo chani chani Kwi- akatuluka maliro samabwerera si awawa kodi amene ankayankhula zimenezo nthawi imeneyi kangati kuti mwina make sanali ready even kuti no alandire zimenezi zingatuluke zoti iwo akhoza kuchotsedwa lero akubwera akunena kuti mm, iwo amavomereza zimene nde kuti mulungu wawapatsa nde anyway alibenso choice you know, at the end of the day alibe choice yonena kuti kodi no avomereza kapena savomereza eh, koma ndizoona kuti no chilungamo nchonena kuti alu- al- al- analuza analuza basi anachotsedwa anachotsedwa basi nde kumeneko kapena mwina angakhale pansi ndikumaphunzirano eh? ayambe kumaona kuti kodi ndi ziti ndi ziti zimene tinapezeka kuti tinalakwitsa kuti mwina mwake tipezeke zono takankhidwa ife akuyankhulatu pang'ono ndi ka humility tu ngati kuzichepetsa pang'ono ngati kuti uyuyu si dolo amene ankazikweza ndi kuti no dolo amene ankazitenga wamphamvu kwambiri ndi kuti malawi yonse panopa akumalankhula ndithu mozichepetsa so uh, tingonenabe kuti no chance yanu ndi imeneyo yoti mwina mukaunikire zimene sizinayende bwino Mmenemo ndi mmene zimakhalira, eti? Ukutu ena akumafunsa kuti kunali kuti kodi kumeneko. Kumenekutu kunali nde kuti cha ku Golomoti ku Dedza uko. Ndipotu anayitanidwa akuti achakwera ndi achimwendo bandawo ndi timu yawo ina ndi ina ku mwambo wa mapemphero a mpingo wina amene akuti aku- a- ukutchedwa kuti no last church of god ati mpingo womalizira wa mulungu nde ndi umenewo pa mipingo yonse yomali umenewo nde ndi womalizira basi wa mulungu weniweni ayi mayina osiyanasiyana komano mulungu mmodzi kopembedza nde kuti tikumpembedza mmodzi nawo akuti kumeneko kunali zochitika mwambo wa mapemphero ndi anayitanidwa achakwera achimwendo banda asanapeze kuti no apitako mwina mwake sanafuna kuyankhula zambiri i just want to say this ape Ineyo sinapange note anthu ambiri amene mwina akufuna a Chakwera. Koma ndapanga note kunena kuti tili ndi mavuto m'dziko muno and it's so unfortunate kunoti no mavuto amene timakumana nawo ati anthu ena ake sitimatha kufuna kuwavomereza timangoyang'ana za ndale. Ndaona anyamata ojiya kwambiri a dpp m'masamba a mchezo makamaka cha ku Facebook uku akumangokamba ngati kunoti no chilichonse chikuyenda bwinobwino. eh, ngati kunoti mdziko munomu sitili ndi mavuto ena ake i think tikamati tizikhala choncho ndikumaziyang'ana choncho zinthu sizikonzeka iyayi tizitha kumapanga voice out kunoti apa pali mavuto posatengera zonena kuti kaya inuyo ndi maloyalty guys magaye onoti okhulupirika ku chipani no point out zimene zikulakwika cholinga chonoti zikonzedwe otherwise magays amene ali nde kuti no ndi mphamvu zoti no akonze zinthu sangakonze Now, ndufuna kukamba zotani? Zimene ndikufuna kukamba ndi zonoti mdziko munomu, ngatinso mwina mwadabwa masiku ena akewa, kulephera kuti no ndiye kuti tipatsirane nkhani pano sichina iyayi. Magetsi mbola and ndi manyaka enieni, that's the truth there. Whether someone like it or not, kaya ena zamvekera bwino kaya sizamvekera bwino. Magetsi mbola ma guys, even right now as I'm speaking. tinachita kugula china chake cha solar china chake chimene chimakhala ngati chikutikankhako pang'ono so even chimenechocho sichimatha kupanga sustain kuti no tikwanise ndi kuti kujambula zinthu ndikuzipanga wapeza kuti mafoni azima ndi tolo kuti cha solar cho tikatha ndikuwapangira ndi kuti pafoni kuti mwina mwake tikhenga tilangophwanyirira phwanyirira koma kompyuta ndi kuti sichingayatse yayi mwaona now ndi ma budget ake ma low budget tizisiye izozo apa tingofuna kukamba zonena kuti no right now mene ndikuyankhula kumene ndinali kumene ndimagwirira ntchito ndachokako ndafika ndikuti kumene ndimakhala chifukwa chonoti kumene ndimagwirira ntchitoko magesi azima you see magesi azima this is it now and amandiuza zonoti ayi musanabwere tanalati azimaso mwangobwera apa akuyaka kumene azimaso anytime and azimadi so you cannot even manage kuti no ujambule mavidiyo ataliatali ndikupezeka kuti ndikuwayika now sine ndekha kuli fans ine yomwe imamenya welding imaja ima imaotcherera kuli fans ine yomwe ino imapezeka zoti imapanga za saluni zama dryers zimafuna chani kuli fans ine yomwe nde kuti no imatani imapezeka kuti imapanga ma barbershop you know anthu ambiri kwabasi amadalira magesi ndi magesi amayendesa zinthu zambiri koma magesi aja mbola and now timakhala apaso timayembekezera zoona kuti amagesi akoka magesi akoka magesi ochoka ku mozambique yeah now ngati magesi akokedwa ochoka mozambique all this time akuti aphonya mademaje madate ndekuti kaya ndi katatu kaya eh madeadline katatu kuti yayi pomafika tsiku lakuti tikhala tamaliza kuphonya pafika tsiku lakuti kuti tikhala tamaliza kachiwiri kuphonya pafika tsiku lakuti tikhala tamaliza kachitatu kuphonya and panopa akuti no ife tingokonzekera zoona kuti no tikhalabe ndi kuti no tiku- tikutani tikumana ndi ma blackout meaning kunena kuti even kuti tijambule ma video kukanika option yomwe tili nayo ndiza mapezeko nthawi inaake tikangopezeka facebook kumangoponya kuti pa video tating'ono ting'ono tisa I'm just trying to say kunena kuti no awa ndi mavuto amene timayenera tikonze because magesi amayaka nthawi imene dzambuyo muja now what is happening kuti magesi azingozima chonchi what is happening chowonongeka ndi chani eh? we're not understanding koma ndiye kuti no anthu no angokhala chete ngati magayi akuchipani makamaka magayi ojiya ngati zimenezo sizikuchitika no it's happening it's happening and nkhani yachimanga iyi I already said chimanga chizikwera mtengo ito koma mu dziko muno ngakhale akuboma omwewo anatovomereza chimanga mulibe so what are we doing tikupanga chani ino kuti ti- tikonzekere mwina kudzathana ndi vuto la chimangali coz tikamadzagula ndi ayi maforex adzayambanso pano maforex umakaguliranso ndi kuti chakudyatu ndi mbolatu pamenepo all these things tikamayankhula apapa what we want ngati ndekuti anthu amene amagwira izizi akugona adzuke asakhale pasi ndikumapezeka zoti akugona iyayi kumaona ngati zonse zili bwino bwino sizili bwino zina zake zikuyenera zikonzedwe so we have some things zimene zikuenda fans panopa so far ili ndi chakudya and things are going on well tikuona kuti zina ndi zina zikusintha naonanso inflation kangati yatsika inatsika kumbali zotani zokwera kwera mtengo wa katundu kutsika you know zinthu zapanga stabilize moyo kukhala ngati bola nkono however tilinso ndi kuti mavuto ena ake amene no samayenera azitike ngati nkhani za ku- mavu- ma- magetsizi Ti- timayenera kuti tidzi- tidzithana ndi mavuto azachumazi osati ndi magetsiso tizipezeka kuti kungolowa magetsi nkuyamba kuzima madzi what is happening chikuchitika ndi chani ino zinthu ngati zimenezo we can't sit down ndikumakhala ngati kunena kuti sizikuchitika it's happening and it's affecting us eh? and it's so much painful ndizopweteka kwambiri cause ndekuti kukhala munthu the whole week you're not working magetsi azima it's so much painful not thinking of us so fix zinthu muupange fix zinthu osati mukonza zina zina ndeti zizionongeka ndeti mupangano chani we are regressing tikubwerera mbuyo m'malo moti tizipita kutsogolo magetsi tathana nawo e tiye tiyambe kumayang'ana vuto lino osati tikamayang'ananso vuto e magetsinso ayambanso kuvuta akuti